ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ kunnafoni di ko kunnafonidila ma bɔ kunnafonidila la quoi anw filɛ an b'an ka emisiyɔn kɛ rezo sanfɛ dɔw b'a fɔ an ma ko youtubeur parce que an bɛ emisiyɔn kɛ youtube sanfɛ dɔw k'an ma ko facebook man dɔw ko video man dɔw ko ko influenceur dɔw ko cyber active i mana an wele cogo o cogo an minnu bɛ emisiyɔn kɛ rezo sanfɛ ani kunnafonidila tɔ bɛɛ u y'an bɛɛ wele k'an ka taa ko fili minnu bɛ to ka ye gouvernement ka communication na k'an ka hakilina ta di quoi ko anw yɛrɛ bolo mun ni mun de kan ka kɛ pour que gouvernement ka communication ka se ka ɲɛ bon en tout cas kunnafonidila tɔw kɔni u y'u ka proposition kɛ olu ye spécialistew ye u y'u ka proposition kɛ an kɔni nous an tɛ journaliste ye dɛ nous on n'est pas des an tɛ professionnel ye an ye maliyɛnw de ye i n'a fɔ aw yɛrɛ an ye an ka telefɔni ta dɔrɔn an b'a ɲɛsin an yɛrɛ ma an bɛ kuma simplement an bɛ baara wɛrɛw la bon an kɔni an ka proposition min kɔni kɛ n bɛ n da don fila saba ɲɔgɔnna na il faut que kunnafoni c'est à dire sango kunnafoni min bɛ di an ka jamana marabagaw fɛ an ka proposition kɛra il faut que u ka kuma an ka kanw na parce que depuis colonisation la u ye an déconnecté u y'an ka ɲɛmaaw an ka jamana marabagaw déconnecté ka bɔ population na k'u déconnecté k'u débranché ka bɔ population na parce que e bɛ kuma kan min na population t'o mɛn ɛ mun de kama an bɛ kuma bamanankan na an ka émission na pourquoi an ka émission na an bɛ kuma bamanankan na c'est parce que on sait que bamanankan mɔgɔw b'o de mɛn so n'a ye ne jira ne bɛ min ne bɛ tubabukan sa ne bɛ se kuma na tubabukan na cogo min na n tɛ se o bamanankan na je crois que mɔgɔ caman bɛ ka n ka émission suivi mɔgɔ caman b'a dɔn ko tubabukan ka nɔgɔn ne ma ka tɛmɛ bamanankan kan je m'exprime parfaitement mieux en français qu'en bambara

donc euh, an b'o de fɔ an y'a ɲini u fɛ u ka to ka kuma bamanankan na après kan tɔ ninnu tubabukan ni fɛn ninnu n'a y'u diya u k'o fara kan quoi an ta ye min ye dɔrɔn u ka bamanankan prioriser u ka to ka kuma bamanankan na c'est tout an kɔni y'o f'u ye n'u kɔni b'a fɛ an k'u faamu an k'u ma an ko ni conseil de ministre banna conseil de ministre fɛn o fɛn mana ban an y'a ɲini u fɛ anw minnu bɛ réseau sanfɛ an y'a ɲini u fɛ conseil de ministre mana ban dɔrɔn immédiatement u k'a ɲɛfɔ bamanankan na minisiri minnu ka dossier traitéra u ye minisiri minnu ka dossier traité conseil ministre kan olu ka o minisiriw ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ dɔɔni quoi kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna u ka point de presse kɛ bamanankan na après u ka tubabukan don a la ani kan tɔw n'a y'u diya u k'a lajɛ u b'a kɛ cogo min na an y'o fɔ ni proposition dɔw ye proposition wɛrɛw an y'o kɛ il faut kunnafoni di ka se ka teliya ni polémique bɛ yen dɔrɔn polémique bɛ fɛn o fɛn kan il faut il faut réagir vite i n'a fɔ san polémique dɔ bɛ yen moritani maliyɛnw bɛ yen n'o mankan bɛ yen mɔgɔ kelen y'a fɔ mɔgɔ fila y'a fɔ mɔgɔ saba y'a fɔ o kɔrɔ ko il y a un problème il faut réagir vite il faut réagir vite o n'a ɲɔgɔnnaw donc vraiment euh, hali o don o passeport ko nin fana nkalon ni fɛnw kun tigɛra ko an ka passeport aes tɛ ka lakodɔn siniwaw fɛ tu vois là-bas réaction kɛra joona Voilà, donc o n'a ɲɔgɔnnaw quoi an bɛ profite k'a fɔ aw ye ko hali bi faransi ma kuma dɔn k'i ka passeport tɛ se ka taa yɔrɔ la diɲɛ kɔnɔ o tɛ o organisation dɔ de bɛ yen jɛkulu dɔ de bɛ yen canada oaci aviation civile organisation ba don olu de bɛ passeport reconnu ou bien n'u t'u reconnu mais faransi tɛ se k'o kɛ o pouvoir tɛ faransi la quoi ale ta ye min ye dɔrɔn a ka jamana kɔnɔ ba a b'i latiɲɛ non n t'a fɛ i ka don n ka jamana kɔnɔ n'i ka passeport ye mais fɛn o fɛn mana diya u ye u k'o kɛ u k'o kɛ mais faransi k'a dɔn k'a fɔ ko mali bɛ yen dɛ fo ka taa dugukolo meleke mali bɛ kɛ maliyɛnw fana bɛ yan il est temps que mali gouvernement fana k'a lajɛ ni faransi y'a dɔn k'a bɛ ban k'an ka passeport AES reconnu il faut que AES jamanaw ka réunion kɛ immédiatement an ka fara ɲɔgɔn kan an b'u wele an b'a fɔ bon n'an an bɛ an bɛ délai d'u ma n'u m'an ka passeport lakodɔn k'an ka jamanadenw to yen u ka va et vient kɛ an bi u ka passeport an t'a reconnu tuguni an ka jamana kɔnɔ ça c'est un an ka AES jamana kɔnɔ et puis avion français avion foyi tɛ tɛmɛ an ka espace aérien fɛ tuguni u ka avion foyi tɛ tɛmɛ an ka sankolo fɛ parce que an ka sankolo de bi u ni jamana caman cɛ u ka u ka u ka détour kɛ ils n'ont qu'à faire des détours u ka avion ka to ka détour ba kɛ ban il faut prendre des mesures dures ah c'est quoi ça bɛɛ bɛ ka passeport lakodɔn aw de bɛ taa jɔ k'a donna ta bɔra tan voilà il faut que an ka ɲininkali yɛrɛ kɛ k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ jamana wɛrɛ bɛ ka faransi ta ɲɔgɔnna kɛ bon maliyɛn minnu bɛ émission suivre aw minnu bɛ voyage ka caya a ye commentaire bila est ce que eh, jamana jumɛn ni jumɛn de bɛ passeport lakodɔn quoi avec ce passeport an bɛ se ka taa jamana jumɛn ni jumɛn la k'a sɔrɔ problème tɛ yen a y'a jamanaw sɛbɛn là où il y a pas de problème a y'a sɛbɛn est ce que